Tar éis bliain dhíomách anuraidh, an éireodh le Davy Fitzgerald Aontroim a chur ar bhóthar a leasa i fiche fiche sé? Ina gcoinne i mbabhta a haon de Roinn 1B bhí Loch Garman agus Keith Rossiter. Anois ina thríú bliain i gceannas, bheadh sé ag súil le níos fearr i mbliana. Mac Dara Mac Donncha a thug an tráchtaireacht. Tá Mark Fanning ag leanacht leis le Loch Garman agus go leor taithí aige siúd. Tá cúpla imreoir nua tagtha isteach, David Clarke sa líne lánchúil, Agus beidh Niall Murphy ag imirt ag caitheamh geansaí uimhir a cúig. Lár na páirce, Conor Hearne fós ag dul go maith dóibh agus thíos sa líne lántosach Tomás Kinsella, Simon Roche, sin iad na buachaillí ar a mbeidh siad ag brath dá gcuid dá scóranna. Maidir leis na cuairteoirí anseo, tá Eoin McFarren mar lánchúlaí anseo agus taobh amuigh de sin ag caitheamh geansaí uimhir a sé Seán McKay ó Chumann Roibeard Eiméad agus an leath-thosaí láir atá acu siúd Paul Boyle, fear go bhfuil neart taithí aige, chomh maith le uimhir a cúig déag Conal Cunning. Coinníollacha uafásach anseo i Loch Garman, mar atá cuid mhaith den tír, go háirithe in oirthear Deacair go leor, fear lár páirce anois le fáil, Conor Hearne, Conor Hearne ag gearradh isteach, giorraíonn sé greim ar an gcamán, buailte go deas réidh aige, buailte thar an trasnán, dara scór ag Loch Garman. Ansin briseadh síos. Turas sách fada le déanamh ag Aontroim teacht anuas anseo. Tá sí sin buailte ag Seán Duffin agus tá sí buailte go deas aige, chéad scór ón imirt ag Aontroim. Ag iarraidh pléascadh tríd ansin. Ar ndóigh, iad ag imirt i gCorn Sheosaimh Mhic Dhonncha i mbliana. Fad an fear lár páirce Ryan McCambridge, tá sí buailte ag Ryan, tá sí buailte go deas ag Ryan. Dhá chúilín eatarthu anois. Í go hard isteach sa spás, beirt ag teacht amach anseo. Í sin smachtaithe go deas ag an lántosaí, Simon Roche. Simon Roche ag tarraingt amach chun uillinn níos fearr a chruthú dó féin agus í sin buailte go deas réidh aige thar an trasnán. An bhlocáil déanta ag Paddy Burke. Paddy tabhairt faoi, tá sí buailte fada aige agus tá sí buailte thar an trasnán! Ceann de scóranna an lae. Briseadh síos agus deacrachtaí ag na himreoirí í a phiocadh suas. Tugann seans sin Conall Cunning ag dul i gcomhair thaobh na láimhe deise agus í sin buailte go deas aige. Agus é nuair a titeann ansin chun talún ach tá an imirt ag leanacht ar aghaidh is an tseilbh anois ag Seán Duffin. Tá maor líne ansin. Tá an réiteoir amuigh. Só, céard a tharlós ag an deireadh anseo? Cárta dearg, sílim, ar an toirt. Yeah, Gerry Rogers Aontroim agus Richie Lawlor Loch Garman, só, beirt acu, sílim. Ar ais leis an imirt. Mac Uí Noctaill a dearnadh cád, tá soicind aige iarracht a mheá agus í buailte go deas aige, buailte thar an trasnán, péire eatarthu anois. An cúl báire ag teacht amach, Dónal Nugent. Ceann mór millteach fada ag titim i mbéal an chúil. Tá sé ag imreoir ansin, bhfuil sé tugtha chun talún. Poc saor amach atá ann, poc saor amach. Tá na Carmanaigh ag teacht arís anois, sé sin ardaithe go hálainn ag an lántosach, Simon Roche. Simon Roche gan, Simon Roche tugtha chun talún. Yeah, beidh poc saor ansin, cinnte. Roche é féin a thógfas é agus tá sí buailte thar an trasnán is tá na foirne ar comhscór. Scuabtha amach ag Nugent arís, amach ar thaobh na láimhe deise. Deis mhaith anois ag Aontroim, tá fir mhóra acu. An tseilbh fós acu, pas isteach, bhfuil seans ar chúl agus tá an cúl scóráilte ag Conor Johnston! Ag am thar a bheith cinniúnach, anois, dhá chúilín eatarthu, deirtear go minic é, an farasbarr is measa, poc saor ansin, cheapfainn, lánchúlaí, agus tá an sliotar tugtha isteach anois. Tá an sliotar tugtha isteach, tá siad dhá chúilín chun deiridh, tá muid domhain go maith in am cúitimh gortuithe. Níl aon mhaith an cúilín, caithfidh siad cúl a fháil. Triúr ar an líne chúil, Mark Fanning ag teacht, Mark á bualadh, Mark á bá! Loch Garman imithe chun cinn! Ceiliúradh anseo i measc lucht leanta an bhaile agus Mark é féin sásta agus é thart, buaite go drámatúil ag Loch Garman.